Dia dhaoibh a pháistí! Conas atá sibh? Donncha anseo mar is eol daoibh agus inniu tá mé chun léamh faoi damháin alla. Sea, seo agat Damháin Alla. Rudaí deasa. Cad a cheapann sibhse? Dtaitníonn sí libh? Bhuel, léifidh mé an scéal, an leabhar. agus feicfimid cé chomh deas agus cé chomh iontach agus cé chomh suimiúil is atá damháin alla, tar liom. Seo agat Damháin Alla. Údar, Alejandro Algarra, Léaráidí, Daniel Howarth, Dearadh agus leagan amach, Gemser Publications, SL. bunleagan, Gemser Publications, SL. Ba í Máire Uí Mhaicín a d'aistrigh go Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. Seo agat Damháin Alla. A bhuí leis na damháin alla coinnítear smacht ar líon na bhfeithidí a bhíonn i roinnt mhaith éiceachóras. An Damhán Garraí. Móra daoibh a bhuachaillí agus a chailíní. Gabhaigí i leith agus ná bíodh faitíos oraibh mar ní ghortóidh mise sibh. Inseoidh mé gach uile rud daoibh faoi shaol an damháin alla. Is cinnte go bhfaca sibh damháin alla éagsúla, idir bheag is mhór, ar an talamh, ar an mballa nó ina suí ina líonta. Ar mhaith libh a fháil amach conas a mhairimid, conas a lorgaímid bia, conas a dhéanaimid ár líonta. Éistigí go cúramach agus tagaigí liom ar an eachtra iontach seo. Féach air ansin agus é i lár a líon, thuas go hard sa chrann, i ngarraí éigin, féach, agus an páiste, an buachaill agus an cailín agus iad ag breathnú aníos air. Ocht gcos. Toisc go bhfuil ocht gcos orainn ní hionann sinne, damháin alla agus feithidí eile. Dhá chuid atá inár gcorp. Ar an gcuid tosaigh, an cephalothorax, fásann na cosa, go leor súl agus an béal. Ar chúl tá an bolg suite. Tá an bolg sin lán de chnapáin ar a dtugtar sníomhadáin. Úsáidtear iad chun síoda a dhéanamh agus is leis an síoda sin a dhéanaimid ár líonta. Is é seo an cephalothorax agam. Anseo tá ocht súil. ocht gcos agus béal agam, féach, ceann mór agus trí chinn beaga, so sin a ceathair agus a ceathair ar an taobh thall, agus féach, ocht gcos, a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht. Féach, tá ocht gcos fhada ghuaireacha orm. Ar mo bholg tá sníomhadán agam chun síoda a dhéanamh. Féach thíos ansin a dhéantar an síoda. Is mó na mná ná na fir. An raibh a fhios agat go mbraitheann méid agus cruth duán alla ar cé acu fireann nó baineann iad? Is mó agus is raimhre i gcónaí an mham ná an dad. Uaireanta bíonn deifir an-mhór eatarthu. Tá bolg ramhar cruinn ag an máthair agus bíonn sé daite uaireanta freisin. Bolg bídeach caol fada atá ag an athair agus ní bhíonn na dathanna chomh deas céanna. Maireann an duán alla baineann níos faide ná an ceann fireann. Nach mór an trua é sin. Féach air agus í chomh mór sin i gcomparáid leis an Daid. Féach, agus é chomh beag sin. Féach, tá sé ag teacht le bláthanna agus bronntanais beag di. Líon a dhéanamh. Úsáideann roinnt duán alla líon chun feithidí a ghabháil. Is é sin a dhéanaim féin. Bhí a fhios agam conas líon a dhéanamh ón uair a tháinig mé ar an saol. Tháinig sé chugam go nádúrtha, níor mhúin aon duine dom é. Úsáidim an síoda a thagann ó mo shníomhadán chun é a dhéanamh. Bainim síneadh as an síoda le mo chosa agus crochaim ón snáithe síoda. Ansin bím in ann dreapadh suas agus anuas air. Ar dtús déanaim fráma amach agus ansin cuirim go leor snáitheanna eile leis ón lár amach go dtí an t-imeall. Bíonn cuma bhíseach air ansin. Snáitheanna speisialta atá sa chruth bhíseach seo. Tá siad greamaitheach. Agus í á dhéanamh féach agus na píosaí anseo i dtús báire agus ansin ag tosaíonn sí agus bíonn sí ag obair amach is amach is amach is amach is amach. agus féach an beach ag eitilt mar sin agus bheadh, níor mhaith léi siúd dul isteach agus bheith greamaithe iontu. Mar a oibríonn an líon? Bhuel, tá an líon seo déanta. Anois, suífidh mé ina lár, cuirfidh mé mo chosa ar na snáitheanna móra mar seo agus. fanfaidh mé. Seo chugainn leamhan beag Ach tá an t-ádh leis, níor ghreamaigh sé sa líon. Ú, cad é seo? Braithim gluaiseacht mhór. Rithim trasna an lín, tá a fhios agam conas mo chosa a leagan ar áiteanna nach bhfuil greamaitheach, agus féach seo! Tá cuil ghorm mhór i bhfostú sna snáitheanna. Nach breá an béile é seo dom? Am dinnéir! Cineálacha líonta. Is iomaí cineál líon damháin alla a dhéantar seachas an saghas a dhéanaimse. Déanann damháin alla áirithe líonta cothrománacha chun preab a bhaint as na feithidí beaga a eitlíonn aníos ón talamh. Maireann damháin alla eile i bhfolach laistigh de líon atá cosúil le tollán. Nuair a shiúlann feithidí ar nós seangáin agus ciaróga laistigh de na tolláin sin, bíonn sé éasca breith orthu. Déanann damháin alla eile líonta mínéata, lán le snáitheanna greamacha áit a mbeirtear ar fheithidí. Tá an damhán tí ar cheann díobh sin mar déanann sé líonta i gcúinní seomra ar fud an tí. Féach ceann go hard agus tá an feithide ag eitilt suas san aer agus go tobann buaileann sé i gcoinne an líon. Nó féach tollán anseo agus bíonn na seangáin ag siúl timpeall, nó ciaróg agus siúlann siad isteach agus ansin beirtear orthu. Féach an ceann a bhfeicimidne sa teach. Seo, féach, thuas sa chúinne, saghas triantán, nach bhfuil? an damhán uisce. Tá saol iontach ag cara liom. Is é an t-aon damhán alla a dhéanann a teach síoda faoin uisce. Déanann sí líon a bhfuil cruth cloig air i measc na bplandaí agus é lán le bolgáin aeir. Iompraíonn sí na bolgáin ón gcladaí idir ghuairí chlúimh a coirp. Caitheann mo chara an cuid is mó dá saol laistigh den chlog seo, ag fanacht chun breith ar fheithid nó ar iasc beag a thiocfaidh gar di. Tagann a chuid páistí ar an saol faoin uisce freisin. Sin an líon. Saghas ciorclach mór é. Is é, tá na píosaí aeir greamaithe léi agus bíonn sí in ann siúl go deas cúramach agus ansin craitheann sí í féin agus Bogann an t-aer óna corp agus isteach is líontar é sin. Brúitear an uisce amach, cuid de ar aon nós, agus ansin, féach, ina dhiaidh, téann sí isteach beagáinín ansin agus is féidir léi na héisc a fháil. Gach sórt síoda. Déanann damháin alla a lán cineálacha éagsúla síoda. Is féidir linn snáitheanna laga nó láidre, greamaitheacha nó sleamhna, tiubha nó tanaí a dhéanamh. Nuair a ghluaisimid ar phlandaí nó ar an talamh, tugaimid linn snáithe de shíoda láidir nach bhfuil greamaitheach, ar a dtugtar an snáithe sábhála, ar eagla go dtitfimís, nó gur mhian linn dul ar ais go dtí áít éigin. Úsáidimid dhá chineál síoda nuair a dhéanaimid an cocún síoda ina gcuirimid ár gcuid uibheacha. Ar an taobh amuigh tá sé breá tiubh láidir agus deacair teacht tríd. Ar an taobh istigh, áfach, tá an síoda bog chun na huibheacha a chosaint. Féach, tá an ceann seo ag bogadh timpeall agus an síoda sábhála ionas gur féidir leis filleadh ar a líon. Agus féach, tá istigh ansin, tá an síoda deas bog in aice leis na huibheacha, agus ansin cuirtear ceann mór láidir ar an taobh amach, ionas go bhfuil na huibheacha slán sábháilte. Am dinnéir! Féach ar éadan damháin alla! feicfidh tú go bhfuil dhá ghéag air atá an-chosúil le cosa beaga. Cabhraíonn siad sin linn chun ár gcuid bia a bhrath agus a mheas. Díreach in aice lenár mbéal tá dhá rud eile a bhfuil cuma dealg orthu. Nuair a bheirimid greim ar fheithid cuirimid pairilís air le beagán nimhe ó na dealga seo. Casaimid téada láidre síoda timpeall air agus cuirimid instealladh de leacht speisialta isteach ann, rud a athraíonn ina dheoch bia é. Ólann duáin alla cuileoga in ionad iad a ithe. Féach, tá sé chun é sin a shá isteach is a shú amach! Buachaillí Buartha. Ní hamháin go bhfuil an duán alla fireann beag agus saol gearr aige ach bíonn fadhbanna eile ag an gcréatúr bocht freisin. Ní i gcónaí a chuireann a 'chailín' fáilte roimhe mar níl radharc na súl go maith aici agus uaireanta ceapann sí gur feithid é agus gur ábhar suipéir atá chuici. Bíonn ar an duán alla fireann cúpla cleas a oibriú chun teacht in aice léi gan é féin a chur i mbaol báis. Déanann cuid acu damhsa speisialta di, beireann cuid eile acu bronntanas, cuileog faoi chlúdach síoda, chuici, cuid eile acu fanaid go dtí nach mbeidh ocras uirthi. Ach bíonn an mí-ádh ar chuid de na buachaillí i gcónaí agus críochnaíonn siad a saol mar bhéile ag a gcailíní. Sin mar a bhíonn an saol ag duáin alla. Bú, dainséarach dos na buachaillí, caithfidh mé a admháil. Mála chun na huibheacha a chosaint. Tar éis don mháthair tamall a chaitheamh leis an athair, bíonn sí réidh chun baisc uibheacha a bhreith. Leagann sí na huibheacha laistigh de mhála síoda. Tá an mála seo an-láidir agus beagán dorcha ar an taobh amuigh agus bíonn sé deacair ar ghadaithe dul isteach ann. Ar an taobh istigh tá an síoda chomh bog le holann cadáis. Tréigeann máithreacha áirithe na málaí nuair a bhíonn siad déanta acu, ach greamaíonn máithreacha eile dá líonta iad chun iad a chosaint. Cuid eile fós, iompraíonn siad laistiar díobh ar a sníomhadán. Éiríonn máithreacha eile as a bheith ag ithe agus iompraíonn siad na málaí timpeall ina mbéal. A leithéid! Féach, ceann amháin, ansin, fágann siad na huibheacha áit éigin. Féach, b'fhéidir ar ghéag. Féach, máthair eile agus déanann siad, cuireann siad na huibheacha go léir ar a líon, áit gur féidir léi súil a choinneáil orthu. Féach, máthair eile agus féach, tá siad greamaithe ar an sníomhadán thiar ar chúl a coirp ansin. Is máthair eile, isteach sa bhéal leo, áit a mbeidh sí go deas slán compóirdeach. Bealaí éagsúla an teaghlach nua. Tar éis tamaill, tagann damhán alla bídeach amach as gach ubh, iad uile an-chosúil lena dtuismitheoirí, ach an-bheag ar fad. Ar dtús, fanann siad le chéile. Tugann damháin alla áirithe aire an-mhaith dá bpáistí. Mar shampla, iompraíonn siad ar an mbolg sa chaoi nach rachaidh aon cheann acu ar strae, nó coimeádann siad súil orthu i líon damháin alla a dhéanann siad go speisialta dóibh. Nuair a bhíonn siad fásta suas bheagán, caitheann gach damhán alla beag snáithe síoda san aer agus ligeann siad don ghaoth iad a iompar léi ag eitilt. Eitlíonn cuid acu cúpla méadar ach tá cuid eile a thaistealaíonn cúpla ciliméadar ar an mbealach seo. Féach an sníomhadán mór fada píosa síoda agus beireann an ghaoth air sin agus féach, táthar ag bun ansin agus ar aghaidh leo suas san aer agus ní bhíonn a fhios acu, cé chomh fada is a bheidh a aistear sula dtiteann siad anuas is dar ndóigh ar lá le gaoth mhór láidir, iompraítear iad i bhfad níos faide agus féach ar Mamaí ansin ag rá 'Slán! Go n-éirí go geal libh! Athruithe craicinn Díreach mar a tharlaíonn le feithidí eile, is gá do na damháin alla a gcraiceann a chur díobh de réir mar a fhásann siad. Nuair a bhíonn siad ullamh chuige, déanann siad craiceann nua laistigh den seanchraiceann. Ansin séideann siad a gcorp go dtí go scoilteann an seanchraiceann síos an droim. Tagann an damhán alla amach tríd an scoilt sin, agus blaosc fholamh fágtha ina dhiaidh aige. Seans go bhfaca tú ceann díobh sin agus tú ag siúl faoin dtuath. Tá an craiceann nua níos boige agus níos mó ná an seancheann agus sula dtriomaíonn sé tapaíonn an damhán alla an deis chun fás. Agus an scoilt mhór agus tá sé ag teacht amach as an seanchraiceann ansin, sin an seanchraiceann agus tá sé tar éis fás anois leis an gcraiceann nua. a lán súl agus ribí clúimh. Rud iontach faoin damhán alla ná an méid súl atá againn. Tá dhá shúil ag cuid againn, ceithre nó sé cinn ag cuid eile, ach is gnách gur ocht súil a bhíonn againn. Is iad an dá shúil thosaigh na cinn is mó, de ghnáth. Níl radharc na súl go maith againn, ach tá bua breá tadhaill againn. Le gach ceann de na ribí clúimh ar ár gcorp agus ar ár gcosa faighimid eolas ar gach chorraíl sa líon agus ar gach gluaiseacht ón ngaoth. Úsáidimid ribí eile chun boladh rudaí a fháil. Féach, níl na súile chomh maith sin. Féach na spéaclaí air. Hmm. Ach an tadhall, tá sin an-mhaith, agus mothaíonn siad rudaí. Hmm. Sealgairí gan líon. Damháin alla áirithe, ní fhanann siad ina staic ag fanacht thart chun breith ar fheithidí. Damháin alla léime agus faoldamháin iad sin. Téann siad sa tóir ar fheithidí agus nuair atá siad in aice leo léimeann siad orthu agus itheann siad iad. Fanann damháin portán i measc na mbláthanna, iad i bhfolach faoi dhath a thógann siad orthu féin atá chomh cosúil le dath na bpeiteal nach féidir le daoine iad a fheiceáil go fiú. Nuair a thagann beach bheag nó féileacán ag lorg neachtair, Búm! Léimeann na damháin alla amach go gasta agus beireann siad greim scrogaill orthu sa chaoi nach féidir leo éalú. Féach an ceann seo, féach, agus í ar nós an dath ansin, oráiste, agus tá, anois tá sí sleamhain agus chun breith ar an mbeach ansin. Féach, sin ceann atá ag teacht anuas ón aer agus féach an ceann sin tá sé ag léimt agus súil aige breith ar an bhféileacán ansin. Nílimid chomh holc sin. B'fhéidir gur chuala tú scéalta uafáis faoi dhamháin alla nimhneacha a bhaineann greim as daoine agus a ghortaíonn iad. Le fírinne níl ionainn ach feithid eile. Ní ionsaímid aon duine ach cosnaímid sinn féin má bhímid i mbaol nó má fheicimid ár gcuid páistí faoi ionsaí.

Slán agaibh go fóill, a chailíní agus a bhuachaillí. Slán. Féach, sin an bhaintreach. Ó, féach an dath sin ar a cúl, bíonn a fhios acu go bhfuil sí sin dainséarach. Sin an tarantula ansin. Ceann díobh. Ó. Fíricí suimiúla faoi dhamháin alla. Tá breis is 40,000 speiceas éagsúil damhán alla ann Faightear iad i bhformhór na n-éiceachórais talún ach níl coilíniú déanta acu ar thimpeallacht an aeir ná na farraige. Níl siad mór, idir leathcheintiméadar agus 25 ceintiméadar an méid atá iontu, ag cur fad na gcos san áireamh. Tá síoda an damháin alla éadtrom ach an-láidir, i bhfad níos láidre ná cruach. Le blianta fada tá daoine ag iarraidh snáithín saorga a dhéanamh a mbeadh tréithe speisialta shíoda an damháin alla ann ach tá ag teip orthu. Is beag namhad nádúrtha a bhíonn ag damháin alla. Is iad na héin agus na beacha a théann sa tóir orthu is mó baol dóibh. Dathanna neodracha a bhíonn orthu de ghnáth, rud a chabhraíonn leo iad féin a chur i bhfolach óna gcuid naimhde. Éalaíonn cuid acu óna naimhde trí fanacht i bhfolach i bhfad ó lár an líon laistigh de dhuilleog thirim nó istigh faoi ghéag. Is aonaráin iad formhór na ndamhán alla agus ní chuireann sé isteach ná amach orthu baill eile dá speiceas féin a ithe. Ach tá damháin alla eile ann a chuireann comhluadar nó pobal le chéile. Ní comhluadar casta a bhíonn i gceist mar a bhíonn ag seangáin agus teirmítí. I gcomhluadar na ndamhán alla roinneann siad an chreach le chéile. Bíonn de bhuntáiste ag an chomhluadar seo gur féidir leo líonta ollmhóra a chur le chéile. Feoiliteoirí iad na damháin alla seachas speiceas amháin a aimsíodh le déanaí ar luibhiteoirí iad. Úsáideann siad réimse leathan straitéisí chun seilg a dhéanamh, déanann siad líonta, déanann siad gaistí tolláin, caitheann siad líonta greamaitheacha, fanann siad ar chreach i measc na mbláthanna, téann siad sa tóir ar fheithidí agus léimeann orthu, cuireann siad cruth agus geáitsí seangáin orthu féin chun maireachtáil leo agus ansin iad a ithe. Tá siad seiftiúil agus cliste.

féachaint an bhféadfaí í a úsáid mar fheithicid nádúrtha. Tá taighde á dhéanamh freisin ar nimh na ndamhán alla maidir leis an leas a d'fhéadfaí a bhaint as i gcúrsaí leighis, chun troid in éadan galar croí agus galar an néarchórais, galar Alzheimer, mar shampla. Seo agat damhán alla, slán léi. B'in spéisiúil. Súil agam gur thaitin sé libh agus tá mé ag tnúth bualadh libh arís don chéad scéal eile. Fanaigí slán!